ọkwa ị fụ ndị na-emekarị ndị na-esikarị ọnwụ gbasatara ụmụ ife kwelekwele anụnwa a na-eme n'obodo South a ndị na-esikarị ọnwụ na ya ndị na-ebu ya n'isi agwago m unu sị unu na ọ ndị bịara abịa ndị akụkụ obodo fa bụ ife na-emekarị ya and ndị akụkụ obodo fa na-emekarị ya bụ ndị nọtegoro aka n'obodo a ọ ndị a mụrụ n'obodo a bana but fa ma na fa abụrọ ndị obodo a na fa si n'akụkụ akụkụ obodo obodo obodo a wee bịa so mana fa enwego akwụkwọ obodo fa nwere nwere dis na fa nwere akwụkwọ obodo na-asụ obodo ọfụma ọ fanwa ya gasị fa pụtasịzie fụsịa gị nwa na-asụ English amarọ asụ obodo ị sụrụ ya na English a oze ya iwe na alụ sị na ya na ọ gị nwa bụ bụ onye bịara abịa wanyị na ọ ya nwa bụ original onye bịara abịa nke nnukwu ya ka agbadagba kwerekwere ka ọ bụ gị nwa bụdị nke obere sef ife m ji wee mara bụ maka ife melụ m n'ezi ebe m chọtara ebe anụ m nọ nwanne anyị nwoke nọ nọ na space na na-ele na-efix shoe ekweli ya mfiste ọ nwụwa kaikai nwụcha kaikai o jere na n'ikpu nwaanyị obodo ike ụwa wee gwụ ya wee sị m na ya achọgo ịna be anyị wee sị okay o nyezie m ebe ahụ ebe a ka o nyekwasị m sị m ka m desa ebe a wee na-edebe wig ndị wig ndị mụ na-emesi sample m lụọ wig ka m desa na the space wee bịaza ka m debezi wig na space a ee mbọsị m butere ife m chọọ idesa na space a ka m bute table desa na space a ka m fụrụ che gị ife ihe gbatara ebe a ịnụsa m ọgụ sị m ee unu na taking my our job taking our space taking our gịnị gịnị ị fụ ndị akataka ụmụ ikorobịa gbakwutere m ebe a ma ụmụ nwaanyị gbakwutere m ebe a ka fa nụsa m ọgụ na m bụ onye bịara abịa because nke nwanne anyị nwoke a nọrọ nke ọ bịakwuolu m ọnụ ya ọ nọ ya n'ọsọ m nwa bịa idesazi ihe ọ dị ka ya sị na ọ kwụsịrị yesterday or day before yesterday then mụnwa bịazie the following day ka m desazie ihe hey fachitachi na alụ m ife ife fachitachi na alụ m ife ụdị ọkụ ha gụsa m ụdị ọkụ fa gụsa m na street a n'ilu ebe m chọrọ idesa ya wee gosizie fa na wee gosizie fa na mụnwa bụ ife a dis na m kwadoro akwado wee bịa na m anarọ atụ fa ụjọ ị ghọtago ọ dị ka ya sị na mmụọ m nọ n'ime nọsiri ike sị m nọsie ike na ndị a abụrọ ndị obodo na ọ ndị akụkụ obodo ndị ụlọ ndị obodo a ma na ọ ndị akụkụ obodo ma ndị nke na-eme parking car na corner o ma ndị nke na-elekwakwa nke fa n'akụkụ akụ fa bịa nụsa m ọgụ sị m bupụ ife ebe a na m ti ife ebe a kịta fa gbachanye ihe enu ma ọ dị ka isi adịrọ m mma na isi ebe nwaanyị sị webe na analụ fa ọlụ fa na analụ fa shop na anakwa fa nwaanyị fa enwere m otu m ji anara nwaanyị ị fụgo na ife unu metere e werezi ya na-ebo m n'isi ọkwa ife anwa ka m na ndị anụ anụ nụrụ chịtachi m sị fa gị na iwu na m na-eti ife bụ na o nwerọ ife fa ya-eme na o nwerọ ife na ọ sọ onye ya-achụpụ m ebe anụ a bụ ihe gbasatara Metro ya pụta sị m wepụ ihe ebe a na m enwerọ license but for unu nwa na unu bụ ofe nkupụ n'ebe m nọ na onye ọbụla cross m na na ọkwa e mburu ụzọ e na ọkwa mburu ụzọ jiri nwayọọ dọk- dị- yipụsigodo efe m first make sure na m eyirọ efe n'arụ wee fesizie unu ka mụ na unu wee chịpụzie ya m jiri nwayọọ m yipụsisịa akwa nwere ike ị-disturb nke m wee pịawa unu ọkpọ ma na-apịa unu ndị osisiri a na-akwa dị m n'arụ make sure na ọ ka chi si chi m si wee kee m ka m dị m sị ya ngwa bịazie ka anyị chịtachie ịghọta nkwechiri family koinu kan nkwechiri gịnị mezie mesie melie ife a kpọsa ife na m ebe a m lee afịa bọsị ya chukwu bi n'eluigwe ma gọzie m ma ife mechaziri m mee after 45 minutes fa bịawa ofu ofu na-abịakwute m ofu ofu na-abịakwute m ofu ofu sị m hei nne e hei sister sorry o maka ihe anụnwa menụ na even mụnwa na onwe m sef na abụkwa m onye malawi tei na abụkwa m onye malawi na m abụrọkwa onye obodo na ọ just ọkwa mụnwa bụ original kwere kwere biko iwekwana iwe na ọ just ịmaga ọnụ hey na ị mara anyị amarọ onye ị bụ just ị bụ onye ọfụ anyị just sị ka anyị mee dị anyị mee amasị onye nke ọzọ bịakwa sị m hey nne iwekwana iwe sister biko gbagharakwam m na ihe nwe ihe nwe ihe nwe ihe nwa biko hey m kụpara two rand ka o jegolu teskalet nkewa nkewa nkewa nye two rand ọ sị m he na ya nwa bụkwa onye mozambique na ya bụkwa ezigbote onye kwere kwere ha bịazịa na-asa ile ndị nke nwaanyị bịakwa na-ekwukwa na-asa ile wee bụrụ na ọ ndị akụkụ obodo ka fa bụ wee bulu ife a n'isi ka fa chụpụ m ebe mmadụ nye m nọrọ ka m kpọsa afịa m fa bịazịa ka fa chụpụ m wee lesa fa ọkụ eziokwu wee mee gị wee pụọ fa n'ọnụ so wee bụrụ ya o wee bụrụ ife m na-akọwa bụ na o nwere ike that nwaanyị dudula abụrọ eziokwu na onye obodo a ka ọ bụ ọ ya bụrụ onye akụkụ obodo onye ọbụla bụ onye obodo adịghị eme mkpọtụ onye ọbụla bụ onye obodo enwerọ ụdịlị obi a ịchụba ndị bịara abịa ha na-anabata ndị bịara abịa dị happy ha anaghị ekwute ekwute and fa ada like ebe a na-ekwu ya ma ndị na-emekarị ife a na-esi nka nka ọnwa afa na-esiwe na-asị na ị bụ onye bịara abịa ị bụ kwere kwere bụ ndị bụ original one ya si na nkọ nkọ nkọ gasị wee bịa obodo a ọ fa na-emeli ife a so ka ị mara ya mara otu ọ dị onye ọbụla nọ n'akụkụ ị chọọ ị-chance gị maọbụ ka ọ chaa ya ọkụ e na ị bịara abịa ị tọọ ntị n'anị ị ghọtakwa na ya nwa na onwe ya sef bịara ka i si wee bịa ndị ọbịbịa nke ya sef bụ original otidaiso original onye bịara abịa ka ọ bụ because na o sirọ n'obodo a ọ bụ original onye bịara abịa ọ bụ ka ya bụ ọdị nke ka eje bịa because na ihe o ji bụrụ original bịa bịa bụ na ọ bịasịa na-ezo onwe ya ezo na-asụ je mụọ obodo na-asụ m obodo gị nwa gosi onye ị bụ na-asụ oyibo ka a mara onye ị bụ so ide ife a bịara ike ya sie anyị ike inyekwana ha chance because na i nye ha chance ha egosizie na ha bụ onye obodo while na ha bụ na ha bụkwa onye bịara abịa